Нобэ мы ӏуэхум хэплъэн щӏадзащ, ауэ иджыри тхылъымпӏэ ӏэмалыншэу ӏуэхум хэлъын хуейуэ зэрыхэмылъым къыхэкӏкӏэ ягъэӏэпхъуа февралым и хым адэкӏэ хэплъэну. Дэ мыбы дыкъыщӏэкӏуар Багъ Марьям дзыхь къытхуищӏри, хеящӏэм и пащхьэ диуву. Абы и ӏуэхум дыкъыщхьэщыжыну аращи, ди гугъэ дыщогугъэ хеящӏэр сыт и лъэныкъуэкӏи хабзэм тету ӏуэхур зэфӏигъэкӏыну икӏи дэ къызэрытлъытэмкӏэ шэч хэмылъу мыбы мы еджапӏэм къыщекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэр ӏуэху мыхъумыщӏэщ, хабзэми напэми къемызэгъщи, абы хуэфэща унафэ игъуэтыну ди гугъэщ. Мы ӏуэхур зэфӏэкӏмэ. Шэч хэмылъу иригузавэ псоми хъыбар ящӏэн.
Мы ӏуэху къекӏуэкӏым уеи адыгэ псори ирогузавэмэ, бзэм теухуауэрэ ар. Мыбы зыгуэр хаубыдыкӏыу сыту щӏэ ягъэулъиину сыту хэту араӏым. Лъэпкъым и бзэр ихъумэн папщӏэкӏэ щӏэ мыри зы ӏуэхугъуэу екӏуэкӏыу арат. Епщыкӏуплӏанэ школым Лей щызэрахьа учебник адыгэбзэкӏэ тхахэр щӏэ библиотекэм къыщӏахрэ ягъэкӏуэду, учители сокращать ящӏат, мы гъэми щӏэ тхур щӏэ адыгэ учителу ящӏу, кабинет яӏэми щӏэ ахэри зыхуащӏыжу. Ну, бзэр зэхэзехуэ ящӏауэ щӏэ, бзэ гъэкӏуэдыжыным щӏэ, четырнадцатэ школым къыщыщӏидзауэ щӏэ, Ауэду щӏэ дэ добжыр, ар мыхъумыщӏэгъэшхуэщ. Ар къэдгъэхъу хъунукъым. Четырнадцатэ школым ар къыщыхъуу щытым, адрей школхэми къыщыхъункӏэ хъунущи щӏэ, абы псори дрогузавэри арат, мыдей нобэ дыкъыщӏекӏуэлӏар. Мыбы
Псом нэхъ ӏейуэ дэ иджыпсту гугъу дезыгъэхьыр советскэ власть щыӏам игъэува хабзэр дыкъуакъуэу зэрыщытара, и бзэр къызэрыӏэпиудыным еужь итурэ нобэр здэсым къэгъуэгурыкӏуа иджы? Ауэдэ политикэ бзэм теухуауэ, анэдэлъхубзэм теухуауэ езыгъэкӏуэкӏыну цӏыхухьэра лэжьакӏуэ къыхихыр? Епщыкӏуплӏанэ школым и директорыр цӏыху ӏейуэ аракъымэ, ауэ Ауэдэ политикэр зэригъэзэщӏэфым щхьэкӏэ трагъэувауэ аращи, абы, ауэдэ политикэр иджыпсту пхишрэ анэдэлъхубзэр школым щрамыгъэджэжу ищӏыфу щытмэ, адрей директор школ псоми щыӏэ хъуар абы дэплъенурэ адыгэбзэр нэхъри хэутэн ящӏыну. Адыгэбзэр къэралыбзу мыдэ ди республикэм дыщопсо, мыдэ ди республикэм щызекӏуэ къэралыбзэр дгъэкӏуэдыж хъунукъым, зыгуэрым и прихотькӏэ. Мыдей нобэ
Хеймрэ мысэмрэ зыхагъэкӏыну къэрал ӏуэхущӏапӏэм дыкъекӏуэлӏауэ ӏуэхур къыщӏежьар илъэсрэ ныкъуэ хъуау епщыкӏуплӏанэ еджапӏэм мы ди нэхъыжьхэм зэрыжаӏау ди бзэр зэхэзехуэн ищӏыну абы и нэхъыщхьэр зэрытегушхуам къыхэкӏа ӏуэхура. Иджы адыгэбзэр зыгъэкӏуэтэну и фӏэщу пэрыт цӏыхубзыр зэхэзехуэн ищӏи и щхьэр къыӏуригъэха лэжьапӏэм. Ар ауэду щыт пэтрэ, адыгэбзэр мы Къэбэрдейм и къэралыбзу щыт пэтрэ а цӏыхур иджыри къыздэсым и ӏэнатӏэм ӏукӏа хъуакъым. Иджы хьэгъэщагъэ зэмылӏэужьыгъуэхэр къигъэсэбэпурэ удым и удыгъэр япэ ирегъэщ жыхуиӏэм ещхьу къебгъэрыкӏуэу. Захуэр, хейр мысэ ищӏу, мыдэм къэрал ӏуэхущӏапӏэм зыхуигъэзау, къэралым и ӏэмэпсымэ къигъэсэбэпурэ нэхъри езым хиха гъуэгу пхэнджыр пхигъэкӏыну еужь ихьа. Ара дыкъыщӏызыхуэсар. Тхьэм жиӏэмэ, лъэпкъыр икӏи дызыхуэсыну, икӏи яхуэдэнукъым ауэдэ мыхъумыщӏагъэр. Ауэдэ зылэжьыр Къэбэрдейм и кӏуэцӏым куэбжэдэмыхьэ, хьэдэймых жыхуиӏэм хуэкӏуэнура. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ахэр лъэпкъым пэщӏэувэжауэ.
Мы къекӏуэкӏыр щыхьэт тохъуэ адыгэбзэм мы ди хэкум хуэфэщэн пщӏэ зэрыщимыгъуэтыр. Дэ ди хэкум дыщыпсэужу адыгэр, мис мы республикэм дыщынэхъыбэ пэтым икӏи итӏанэм икӏи адыгэбзэм хуэфэщэн пщӏэ игъуэткъым. Ар щыхьэт тохъуэ дахэ-дахэу адыгэбзэр. Еджапӏэхэм дей къыщыщегъэжьауэ дэтхэнэ зы къэрал ӏуэхущӏапӏэм икӏи хуэфэщэн пщӏэ игъуэтуэ зэрыщымылажьэр. Аращи, мы ӏуэхур пэщӏэдзура дэ дызэреплъыр. Адэкӏи мы ӏуэхум къыпыщэн хуей адыгэбзэм хуэфэщэн пщӏэ игъуэтыжыхункӏэ зэрылъэпкъыу дувыӏэ хъунукъым.